kunena kuti watisunga ife amalawi kuchokera mu januwale kudzafika siku la lero pa 24 December chaka chimene amalawi takumana ndi mavuto osiyanasiyana chaka chimene taziona zimene sitinayenere kuziona takumana ndi mikwingwirima takumana ndi mavuto taona zimene sitinayenere kuziona tagwira zimene sitinayenere kuzigwira Mu nyengo kapena mu ulamuliro umenewu wa Chakwera, munthu amene waonesa anthu mavuto kuti kodi mavuto amakhala bwanji, ndikanyadire kwambiri kunena kuti Mulungu amatikonda, Mulungu sayang'ana kuti uyu ndi olemera uyu ndi osauka, amatisamalira chimodzimodzi. Choncho pamene tafika lero pa 24 December, pamenenso mawa ndi pa 25, tsiku limene timakumbukira dziko lonse lapansi kubadwa kwa yesu khristu pa khrisimasi tiyeni amalawi tisangalale ndi responsibility tisasangalale moonjeza chifukwa ndalama imene mwaipezayo simudzayipezanso ali maboma ena akale aja ndikananena kuti mwazani mmene mungamwazire onongani mmene mungaonongere Komano muyenera kusamala kwambiri makamaka mu ulamuliro umenewu pamene economy ya dziko sizili bwino, zinthu zakwera kwambiri, ukapeza 10,000 udziwe kuti imeneyo waipezayo ndi yomweyo sungapezenso ina. Choncho musangalale inde koma musangalale mosamalitsitsa kwambiri chifukwa kutsogoloko tikamalowa mu January, kuzakhalanso mavuto makamaka ofuna kutumiza ana ku sukulu lero zasanduka chiphinjo kuti mwana apite ku sukulu ndi nkhani yoopsa kwambiri zikusiyana ndi kale lija komanso marentos anthu a renti azafuna ndalama zawo choncho ndikupempheni amalawi kuti pamene mukusangalala khrisimasi komanso new year musangalale mosamala chifukwa ulamuliro ulipowu unasowesa china chilichonse china chilichonse sichikuyenda muno mmalawi ndipo zilibe zokuti ati uyu ndi wa bizinesi uyu ndi wapa ntchito ayi zimenezo zidatha pano pa anthu amakhalira yomweyi ya katapira ngati suutenga katapira ndiye kuti suudya pakhomopo ndi ana koma nthawi zinanso kutenga ngongole zopambana msinkhu wako sizimakhala bwino choncho ndikufunireni mafuno abwino amalawi ndikufunireni zabwino zonse pa nyengo imeneyi ya khrisimasi komanso new year koma mukhale osamalisisa kwambiri chifukwa mavuto kuno ku malawi ndi osayamba mavuto ndi azaoneni ndizuzule mchitidwe wa anthu ena otenga malamulo kuyika mmanja mwawo izi zachitika ku mangochi ku chiponde kuphedwa wa polisi si nkhani yabwino chifukwa iye uja amangogwira ntchito iye uja anali ndi ana anali ndi mkazi komanso azibale ake tiyeni amalawi tipewe kutengera malamulo mmanja mwathu potenga kapena popanga zinthu zosakhala bwino mchitidwe umene wachitidwa uja womupha wa polisi sizinakhale bwino ndipo zimenezi zisiyikeretu mu dziko la democracy komano pamene tikudandaula kuti anthu sanachite bwino popha wa polisi kumangochi tinayeneranso tiyang'ane mbali inayo kuti kodi chimene chikuchitisa anthu masiku ano kuti azikhala olusa ndi chani kupatula mavuto ena ndi ena azanjala kupatula ndalama zimene zavuta zikuonesa kunena kuti akuluakulu athu aboma samafuna kuyima pa chilungamo m'mizi mu muli mavuto anthu akuzunzidwa kwambiri ngakhalenso ndi apolisi amene kuwamenya anthu iyi imakhala nthawi yotopa kunena kuti mwinanso anthu atopa akungofuna kuti abwezere pa zinkhanza zimene akukumana nazo apolisi a ulendo uno sakupasidwa ulemu ngati akale. Apolisi a ulendo uno ali ndi nkhanza kwambiri and akafuna kuti agwire ntchito samapanga ngatiso munthu ameneyo ndi munthu olengedwa ndi Mulungu. Kufuna kumenya, kufuna olo kuombera amangoombera. Choncho pakufunikira pakuti pamene inuyo mukuchita accuse Amalawi, inu apolisi leadership yanu munayenera mukhale pansi limodzi ndi aboma muunikire kuti kodi zimenezizi zikuchitika chifukwa chani zikuchitika chifukwa cha kusokonekera cha upa ubale pakati pa apolisi aboma ndi anthu palibepo ubale weniweni aboma ndi apolisi mukuzunza amalawi kwambiri ndikunenatu inu aboma mukuzunza amalawi kuzera ku polisi ndi amalawi so nawo afika potopa sakutha kulemekeza apolisi izi zosatira zake izakhala nkhondo chifukwa ku malawi kunoko anthu sazalemekeza army sazalemekeza apolisi discipline umazisungira wekha ngati ukufuna kuti munthu akupase discipline az- akupase ulemu iwenso ukuyenera umpase ulemu mwachisanzo mmene zikuchitikira ngati zachitikira ngati kupengapenga anthu kumaakuwa mcp kumaavulisa nsalu zimene zija zosafunikira mu democracy koma muziyang'ana from the other angle muona kuti pali china chake chimene akupanga chipani cha mcp icho chimene anthu chikuwanyasa munayenera kuti mukonze nyumba yanu inu a mcp andi ndikupempheni a malawi kunena kuti nthawi ino tikupita ku chisankho asiyeni anthu apange kampeni yawo a mcp apite akapange kampeni kwina kulikonse zipani zonse udf dpp aford pp muwalole akapange misonkhano yawo nthawi ino si ya violence nthawi inoyo si yomemeza anthu kuti azizuza anzawo tipemphe pano kunena kuti inu aboma pamene mukumamanga opposition muzimanganso anu chifukwa izi zokuti a Msowa alankhula mawu osakhala bwino ndi zoona sanalankhule bwino pa msonkhano paja kundilande that is inciting violence izi let's call it a spade a spade chilungamo chake ndi chimenecho alipo ambiri andale salankhula bwino pa misonkhano koma siokhawo tosusa ngakhale ku boma ku aliko ana antongwetongwe ena ache amatama amene aphunzira lero kuvala kuzera kwa malemu skc koma ndiye mashati otuwa mtundu ngati a skc ndiye mwaagulatu kuteroko akamavala chonchi mmene ankavalira muja zimakupwetekani eti koma nde wasiya legacy tu chilima ya mavalidwe enawo kuwaona shati imene avalayo atatolatola ndalama zokuba kumanena kuti iyayi iyitu ikufana ndi skc komatu iye anali ochepa thupi bwino mimba siinali ya chonchi iyayi muzipitanso ku jimu kuti mwina mufanane naye kwambiri muphwese mimbazo mukamavala mashati ache ofanana naye skc yo zizigwirizana ndalama zaphweka kuno ku malawi ndi chifukwa chake mwapenga nazo ndi izi mufi- mukufika pomaazunza anthu ena kuwazunza anthu inu zoona aboma mungaatenge mapeshoniyazi ndi kuwazunza ndi kuwapusisa amalawi dziwani kunena kuti anthu amene anagwirapo ntchito zosiyanasiyana m'bomamu mapeshoniyazi mwachidule anali ndi mbindikiro ku capital hill ndipo kumeneku chata atakhalako masiku awiri atatu aboma anapangana ndi kuwapusisa anthu ajawa ndi kuwayikira ndalama m'maakaunti ndikuwauza kuti tachitani cheki ndalama m'maakaunti komatu ndiye ndalama zinalowa komatu ndalama ndiye kunali kusangalala anthu osaziwa kuti akuwapusisa atangochokako kumbindikiro kuja apeza kuti ndalama zonse zachoka m'maakaunti anthu ena atatenga kale katapira ena osusukawo amathamanga pa fenicha ena kukatenga mafriji kuti tiyeni mukatenge ndalama ndikakupasireni ku banki kufika ku banki kuja akupeza kuti ndalama kulibe koma chakwera ndi anthu ako ndi mukulakwa kwambiri mukuziwa kuti anthu a pension aja amene analandira pension ma pensioners ambiri aja akudwala matenda akudwala matenda a mgonegone ma bp ali mmene muja ma shuga ali mmene mujamo palibe ena aja akulephera kuyenda akuyenda pa mahwilu cheya koma inu muli ndi ndalama zawo zimene mukusunga kodi inu simmamva chisoni simmamva chisoni anthu aja akamakuyenderani ndi kumafunsa za ndalama zawo and why do we have a pension scheme when you want to treat people because i don't see any reason why anthu azikhala pa pension pomwe ndalamazo akalandira pension samalandira mukuwazuziranji anthu kodi muli inuyo tiyerekeze kuti mungozitenga muli inuyo anthu ena akukuzuzani chonchija mungamve bwanji ndalama kumachita kumulingira munthu ngati nyemba kumulingira munthu ngati nkhobwe koma ndalamazo zili zache ndi chimodzimodzi kuti kumakazunzika munthu ku banki ndalamazo zili zako kumazunzika wasungisa ndalama mu banki koma ndikumakakhala pa nzere mwina kwa 8 hours ukufunafuna ndalama zako i think mukanapangatu bwino enu amabanki komanso enu aboma chifukwa mukuwazuza anthu ndalamazo zili zawo ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu ena akufika saizi yomwalira koma ndalama zawo akulephera kuzichita access anthu ena akulephera kutumiza ana ku sukulu and yet ndalamazo ndi zawo munayenera kumaganizira bwinobwino kumaganiza kumanena kodi zimene tikupangazi aife tikupangidwa zimenezizi zingakhale bwanji akutipanga anthu ena tingamve bwanji mu mtima mwathu ziko lomvesa chisoni palibe chimene chikuyenda pa china chilichonse palibe chikuyenda paliponse pali kuba basi paliponse kuba palibe pamene ungapitepo pabwino ndikumanena kuti ati apa ndapeza pabwino madiru pena paliponse ena kuti alemberedwe cheke chawo cha penshoni ndiye kuti muwagone kapena mugone ndi mwana wawo inu ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri ndi zomvetsa chisoni zimene zikuchitika muno m'malawi mu dziko limene ngakhale mvula sikubwera yanyanyala fetereza kulibe chimanga kulibe china chilichonse ndi chovunda muno m'malawi ulamuliro umene ndi wamasoka. Izi zikuchitikazi ndi sign yokuuzani kuti Mulungu waku, watipolamira. Mulungu sakukondwera nafe. Izi zikuchitika kupengapenga anthu ndikumawowozedwa munsewu. Boma lolamula eya ameneyo ameneyo achoke ameneyo avule nsaluyo ena ndikumapanga mpakana mabana achawo kumakolopolapo nkhope ya chakwera ija. It is a sign ndikofunikira kuti inu a mcp mupite ku drawing board mupitenso kawiri muka- mukazifunse mafunso kuti kodi chikuchitika ndi chani ma figure anu aja mwachita cook aja amene ajanso muwachite reflect kodi kodi pamene titi tizanena kuti tawina titabera zikhaladi zokuti tawina chifukwa anthu ngati akutikana pano pa voti sinachitike ndiye tizanamizira chani chifukwa ukanena pakuba mukuyenera kumaganiza kuti pamene tikubapa tikhale ndi ka backing kena kache koma backing iyo mulibe ndiye muzanena kuti mwawina chani mukuyenera kuti mukamakumana m'mahotelomu mukamakumana m'nyumba zanu zomata pamene mukukonzekera kubera chisankho kuzera ku sit- smartmatic muzifunse mafunso ngati amenewo kuti kodi amalawi azayilola asazayilola chifukwa izi zikupangikazi is a recipe for disaster munomu muzayambika nkhondo muzayambika ndewu imene amalawi sazalola kuti inuyo mukabwerezenso ndipo zikanakhala kuti munthu uma o- president amayitanidwa ndi makolo ache ndikukamulangiza tikanawapempha ngati makolo ali moyo amuyitane chakwera amulangize mwana wawo kale lija ah, mwana akatakapanga zofuntha amapita anthu kwa makolo ache kukawauza kuti mumulangize mwananu inuyonso makolo ngati mulipo kapena azibale ache mukanamuyitana mwana wanu mumulangize chifukwa kumene zikupitaku zikupita tsono pang'ono ndi pang'ono kosokonekera ndipo siku lina tizakathira msinje wa, tiz- wa siizi kuja tinkanena uja msinje uja unakathera musizi izi ndikungonena mwa democratic eh, society mu democratic society mosamuopa wina aliyense ndikungonena pa chilungamo chake olo mutakonza ziwembu zotani kaya mufuna mutani mutani ine sindimaopa ndimangoyima pa chilungamo anthu inu ndi afiti kwambiri mukuzuza anthu m'malawi munomu ena ndi awo alanda malo ku 25 ku ana awo banja lawo makolo awo anamwalira alanda malo ku 25 apo cha ku waibiemu apo grader mpakana yabwera yakumbakumbapo pamene bo kuwalanda ana malo awo ndi kukasinthitsa kulanzi madocument

chisiru izafikapo nthawi imene muzakumbukire zimenezi kukhala ministala usakhale kuti ati ndiwe chiopsezero cha anthu

pali minisitala wina amene akuzitenga kuti anayandikana ndi mulungu walanda malo a ana amasiye ku 25 tsiku lina tibwera tizalengeze dzina lache koma ndikulakwa kwakukulu kumalanda anthu malo chifukwa chokuti ndiwe minisitala bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye